agwara m unu agwa leweni leweni hụrụ moto ohi n'ebe e gbuo leweni ya anyị ji abịa gbuo adị ndị na ya n'ime adịkwana driver na-eji anyị ya nị lewe gbuo mgbe anyị abala abala mgbe lewe anya lewe anya lewe anya lehụrụ ya lewe lewe adị driver na ya nị o driver anọghị ya nị ma agwa unu si ndị ga nwere ha emenweghị lewe lewe gbuo ọ kwatara m ihu werule ọ na-afụwa gbuo ọ na-afụwa gbuo ma agwa unu ma agwa unu si hụ adịkwa lewe lele legwe legwe olilolo olilolo hụ adịkwa onye nyanwụ ya nne adịkwa onye nyanwụ ahụ e. nna lewede anya lewa adịna onye ngwa lekwa anya ga-akpọgbuo m alobama e. alobama lewe lewe nna jidi nwayọọ jidi nwayọọ hụ ịmasị hụ ị gbaa gbuo adịdị onye nọ n'ime gị ma m hụ ịnyawa jidi nwayọọ ei leweni leweni leweni lewe lewe lewe lewe anya o jedi tọnụ la aka ịkpa gbuo leweni ya lewe lewe o jedi tọnụ n'aka ịkpa ladị onye ladị onye gwawa ya n'ebe ọ gaje leweni si adị onye gwawa ebe ọ gaje o jedi tọnụ n'aka ịkpa gbuo leweni uwuru aja ihu shiela anya leweni lewe ọ kwọdị m eje walmart gbuo hụ ọ kwọdị m gbuo agaje gbuo ọ wụdị la walmart ọ kwọ m agaje nwe chileke m e oyibo arụgbudala onwe hi o arụgbudala ha onwe hi eo eo bekee wa gbara lele lele lele lele lele lewe dị n'anya lewe dị n'anya lewe dị anya lewe leweni leweni eo ọ machakwa ebe ọ gaje o ọ marachakpala ebe ọ gaje hụ okwute o si la agawa gbuo lee otu o si agawa adị ka o ji ike atọnụwa steering ọ dịrị nke ọ masị ya mee ya ji ike megbuo ya akpụ ike kpọgbuo m ihe otu o si emenwu ya

erutedila m ebe m lafu hweke hmm. ihe mkpọtụ ndị oyibo na-eji eme hwekehi emela ehi ya gbuo mee ihe ee bịa kpọọ ya kpọọ ya nwa otu ahụ pụta marala m sọwa agbara agbara gbara anyawa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara anyawa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara anyawa ahụ ahụọ m ga-ahụ agbara anyawa ahụọ m ga-ahụ ahụọ m gị ahụọ agbara nyawa ahụ ihe ahụọ m gị ahụ lene gị lene gị bọdụ ị mara sị anyị a nwa Mbaise ama ahụọkwana m gị ahụọ m gị du ọwụsa anyị ọ wụcha ahụ niile anyị hụrụ ka anyị ga-ekwudocha anyị bọdụ agbara ụdị nwa ha ugbu ahụọ m gị ahụọ akpọla ihe ya gboo driverless moto chefukwana asị anyị amarakwala asị agbara nyawa ahụ lewe na agbara ee ee ee lee na agbara nyawa moto ga-agwa m gbo sị adị onye nyawa moto ke hweke moke la awaji otoke ee eh? lewe n'anya lewe anya ọ makwa ihe otu o ji na-esokwe bọọsụ ọhị la azụ na-esokwe la azụ ọ mala sị gboo ya gbachiri ukwuu o nwe ike gboo o nwere ike kpọgbuo mmadụ ọ gwala m sị anọ m six minutes to ebe m gaje eje m na Walmart nga ahụ ọ gwala m sị enwere m six minutes lewe hụrụ otu o ji lọọ n'akụkụ bọọsụ ọhị ọ hụọkwa bọọsụ ọha ahụ ahụ hụrụ otu o si gbu gbuhiere bọọsụ ọhị ọ hụọkwa bọọsụ ọha ahụ ọ hụọkwa bọọsụ ọha ahụ a eo eo ọ jụọdị m egwu m ga-ekọni adị na Abigbo Abigbo enwere ehi agara m ịsị unu tiri m Abigbo kala afụkwala ka egwu onye jụọ m egwu m ga-ekpọni lekwe ihe ọ gara jụọ m eruwedila m anọdị m 5 minutes anọdị m 5 minutes anaghị dị m eru ee eh, eh, eh, ee nwee ka ị gafe jekwe na ị gafekwe n'oke speed ahụ a ị gafekwe n'oke speed ahụ a ma akpọrọ kewa egwu ị gafekwe n'oke speed jiri dị nwayọọ jiri nwayọọ jiri nwayọọ jiri nwayọọ anyị eruo lewe nụ ị hụla adịghị onye nọ o tichekwere ma car seat ụmụntakịrị ma nwatakịrị gị ị chọrọ ịkpọrọ nwatakịrị gị gbo ihe gbo o tikwere car seat nga ahị oche ụmụntakịrị na ya na-eji akwọ na ụmụntakịrị na moto leweni ihe ebe ọ gara agbachekwe adị help m needịrị asị m hapụkwala ihe help m lechakwanụ ihe ka unu mee ihe agbara ka unu tiri na moto sị ya kwọgharịwa mmadụ ya la akwọgharị m leweni agba ụmụ mmụọ lee na ụmụ mmụọ nyawa moto ụmụ mmụọ ụlọ nya gbudala onwu na moto anyị were ụmụ mmụọ ka anyị la na Naijiria anyị ewere ya la egbu mmadụ ibe anyị ndị ka ewere na ụmụ mmụọ ka ehi na-anya moto lewe n'otu e ji buru ụmụ mmụọ lewe o gbuhiele o gbuhiele ọ gaji aka nri gbo lewe ọ matụla n'isi ebe ehi ịhụla ịhụla ya ịhụla ya lekwe ihe ụmụ mmụọ mewe lekwe ihe ụmụ mmụọ mewe anaghị eu ụmụ mmụọ ụmụ mmụọ lewe ihe ụmụ mmụọ mewe lewe lewe lewe ihe ụmụ mmụọ mewe ya ya were kwe ihe ekwekwa gị isi lekwe ebe ya gaji lekwekwe ịna ha ikpe eru agbadịla aka agbadịla ehe lekwedị ọnọdụ ọdụ ọkụ ka anyị nọ kwụsịdị kwụsịdị ihe ọgwụkwa ihe nkwa nne ya agwakwala m sị anyị fụlakwala n'ọkụ anyị fụla n'ọkụ ya ejikwe m jikwecha ihu o jikwele m ebe m nọ ihu hụrụ otu moto ndị ke ọzọ ji abịawa

uraje ọ makwa sị ọ ya ji kwụsịkwa m n'ihu shọpụ o lewekwu ya gboo lewe ebe o ji gboo lewe lewe ebe o ji kwụsị m gboo lewe lehere nga o ji kwụsị m nne eo uraja ihe o mewe ihe o mewe nwa ọ ga-atụ owu ebe ọ ga-ịkwụsị m nne o

o jewele o jewele ọ ga igbe ọ ga-ijewe gboo lewe lewe n'anya lewe n'anya lewe ya mmụọ lewe mmụọ anya alagawa mmụọ anya alagawa dịka onye na ya n'ime ọ lawala